Адэкӏэ дыкӏуэнщи, дэ Вилинбахов жари урыс щӏэныгъэлӏ, дэ ди зэуэкӏэ хабзэмрэ дэ ди адыгэ хабзэ зетхьэмрэ ди ӏэщэ-фащэмрэ хэкӏыу а пащтыхьыдзэм ар къызэращтам теухуауэ, ар ӏэмалыншагъ зэрыхъуам теухуауэ итхауи щыӏэщ. Абы къыщынэмыщӏауэ Сталь жари къэхутакӏуэ щыӏащ, абы и тхыгъэхэми мы зи гугъу тщӏар къыхощ. Иджы мы лъэхъэнэм теухуауэ жысӏэнур ар.

Пащтыхьыдзэр Къэвкъазым къытеуауэ лъэпкъыр исраф ящӏ. Иджы адыгэхэм зы гупыр мэжусий диным иту, зым жыгым щхьэщэ хуещӏ, зым вагъуэм щхьэщэ хуещӏ, зым жэмым щхьэщэ хуещӏ, зым хьэм щхьэщэ хуещӏ, зым, сщӏэрэ, уафэм щхьэщэ хуещӏ. Мис апхуэдэу мэжусий диным зэпкъридзауэ дин щхьэхуэ-щхьэхуэм а къомыр зэкъуичауэ щытатэмэ, пащтыхьым зы тхьэмахуэм, тхьэмахуитӏым дыкъизэунут дэ. Ауэ ислъамым хэкур фӏыуэ адыгэм зэралъагъум къыщынэмыщӏауэ ислъамым жиӏащ бийм уезауэу ухэкӏуэдэныр шэхидщ жери, святой жери щыгъэпсыр. Арати, а ислъам диным ар я ныпу абы Кавказ, Кавказ Ищхъэрэ псор, адыгэхэри, абазэхэри, шэшэнхэри, ингушхэри, дагъыстанхэри, зэщӏагъэуӏуэри абы зы къарууэ зэуащ. Армырауэ щытамэ, Зэбграмыхынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Абы теухуауэ мы ислъам муслъымэн дин дыхуейкъым жаӏэри хуабжьу щоуэ. Итӏанэ а муслъымэн динымрэ адыгэ хабзэмрэ зэтемыхуауэ щытамэ, тобэ ярэби, сэ ахуэдэ куу сыщыгъуазэу щытынкъым, ауэ ар къащтэхэнутэкъым. Сыт зэтемыхуэр? Нэхъыжьым пщӏэ хуэщӏыну хуейщ моби. Улӏа нэужькӏэ ахърэты щыӏэщ, жи. Адыгэм ар жаӏэ. Адыгэхэм мэжусий диным зэрит лъандэрэ тхьэшхуэ зы нэхъыщхьэу зэрыщыӏэр жаӏэ. Зекӏуэныр, лӏыгъэр.

Хьэджи Мухьэмэд жыхуаӏэр. Ар минрэ щийрэ плӏыщӏрэ тӏу гъэм игъакӏуэри, минрэ щийрэ плӏыщӏрэ тху гъэ пщӏондэ абы щыӏа илъэсищкӏэ. А ужьыӏуэкӏэ Сулейман ефэндыр игъэкӏуащ адыгэм ар минрэ щийрэ плӏыщӏрэ тху гъэм игъакӏуэри илъэсищкӏэ щыӏа. Ауэ нэхъ ехъулӏэныгъэкӏэ адыгэхэм зэщӏигъэуӏуэу абазэхэхэм яхэтащ Шамил, Шейх Шамил и нэӏиб Мухьэмэд Амин жыхуаӏэ. Ар минрэ щийрэ плӏыщӏрэ и гъэм егъакӏуэри, адыгэ малъхъэ хъуа, Болэтокъуэхэ малъхъэ икӏи илъэс пщыкӏузкӏэ дзэпщу а хэкум ита икӏи жыпӏэ хъунущ абы Шамил ар щӏигъэкӏуа и зэманым и къул и мыхьэнэр игъэзэщӏауэ.